ya daalụnụ anọ m beni ụbọsị tata me na nwene m oyi iselukwu nye a shị mala ka ọ bụkwa na oyi ubulukwu na oyi iselukwu dọ n'ọgbame na ofu etiti na-ekwukọ na ofu ọnụ basị ka anyị tie ọnụ na nye ga-eyeni anyị aka ka anyị kwado asụsụ anyị na megani maka na asụsụ obodo anyị anaghị anyị amazị n'ebe mmiri si baa n'opi ụgbọ abasị ka anyị chọpụcha ka anyị nyocha ka ka anyị nwa bụ onye so na anyị ka ịtụ ya ọnụ n'ime ka anyị mara ihe meni o ji bụ na asụsụ anyị anazi anụ ọnụ na kpulue asụwene nye ewepụ anya ka ibe eme na asịa n'aka jikwame onweri aka jikwame kwa ọfịa ome ụnọ asụsụ anyị abịazi onye ọ bụla anyị chọ na ijikwame ashatọzi anọ onye Enuani bịa ọ mụọ nwa ọ gụọ afa oyibo ọ chọkwa afa oyibo ọzọ tụkwasị ya ọ bụrụzi asụsụ afa nnadi we kwazi ụfọdụ etufugolugode afa nnadi we si n'ama na onye ọpụcha ya ma nwee ike ekene wee kene obodo wee si bịa abasị mba a na iselukwu a asọkwọrichi nne maka na oge a chọwe na enuwa ya aka ee ịta dịnị n'obodo nsi bịa na ọ bụ na ya ka ekene banye anyị tata mana m efe ya n'okwu na onwego oge o ji bụ na Obi Ubulu nwe nsogbu abasị na awa tupu aja ọbasị mba ọbasị mmadụ adị eze ndo n'osisi ọkụ uso ọ chọsị obodo ọ ga-agbasi ọbabụla Iselukwu bụ osi ya bụ obi bụ obi ọjụkọ esi m n'ọbala obi ọjụkọ bịa maka na obi ọjụkọ bụ aka obi olise ka o si obi ọjụkọ ya ma ojukobi mmenwa bụ ngozi bụ nwa ojukobi nwene m na-eme na anọbeni ọ ga-eji nye aka ji asụsụ Enuani anyị kwuo na onye ọ bụ mana oyi Iselukwu dọ igwe okwu na-eme na ụnụ na-ekwu okwu ka eme na asị mara apụcha na ọnụ mbọsị na-ewefe hụ na-ewefe na-ewefe na enu ya bọọsụ asụsụ Enuani abasị one n'ime asụsụ Enuani ka ọ sụ ọnwa ọ dị ndị ka iselukwu ọ dị ndị ka ọbịọ abasị na oyi Iselukwu bụ eri enyi emesịa me na-ekwu okwu ọ bụrụzikwa afa agọsịzikwa m afa a bụ ekwu ya nga afa nwa agọsị na oyi Iselukwu ka ọ bụ mana otebe na John Johnson ka ọ za amalọ m bụ one n'ime we ka o si bịa ka ọ bụ Ọnịcha Ukwu dị onye ka ọ bụ Iselukwu dị onye amalọ m ere nke ọ bụ n'ime mana afa ọ za gwa m nne onye ebe ọ bụ abansị na amariwa ka ụmụ mbọsị me na a ga-ewepụcha ka a wee tụnye ọnụ na nye gbasara asụsụ anyị na gịnị ya ka eme na ji na ọbịa tata a ma ihe nye na ji ekwu okwu ka ọ gwa ụnụ onye ọ bụ ka ọ gwazikwa ụnụ nye mere ime na ji sị ya na isiokwu na ya ga-eneba anya tata gbasara asụsụ Enuani ya na nye anyị ga-eme ka anyị wee kwanyechie ya bụ asụsụ daalụ na chinne chukwu ya gọzie ụnụ
daalụ nwene ọ ga-adị ya ọgọ ịkwụ akwụ ole mba ịkwụ akwụ ole mba nke o mere n'ife ọma ma ife gbasara okwu anyị ọ ma ka anyị si ekwu mbụ na ọ bụ na anyị ji na-eme politiks mba mana ife gbasara onwe anyị a sị na nwa jụ ebo ya abụna nwa ụmụnne m afa m bụ Victor Ifechukwude Egwunyenga onye Issele-Uku ka m bụ mụ bụ nwa Akim n'idi niile ee Egwunyenga ya mụ Akim Mojekpọ ya mụ Egwunyenga nne m abụ akwụkwọ onye Isheagu na Anịọcha South eh, dịka kwesị n'ebo na-abụ ya mụ Dike eh, onye mụ m n'ebo Akim because uh, oge ọbụla m na-ekwu okwu nna ala akịka eshi afa maka ụmụ ife ọmụgọzi o je n'akwụkwọ mana ụmụ ife ọ gwa m gbasara Enuani gbasara ọdịnala anyị na ọ sị na nwa jụ ebo ya abụna nwa i je ebe ọbụla ị fụ shi n'Ifechukwude ya bụ afa m hapụkarị nke Victor a na nghọghafie mere most of us ji zama afọ oyibo mana ife anyị ga-ekwu deri n'oshinne na ka anyị rịga ekwu na kịta mana ife si ka m gwa ụnụ bụ biko ndị ikolobịa na ụmụ agbọghọ wada ejelu ya n'akwụkwọ ịnụ na awa ife okwu mgbe o nwere ka m si ekwu ekwu aha onye bụ onye bee ka mụ na si blọị o wee bụrụ tata na ya eme ife ọ bụ na dịka na afa m bụ Victor Valentine ọ ma ama na onye isi ka m bụra so n'afa na language ọ dị very important our 21st century parents unu eme nke ọyadakụrụ anyị imezi onye bụ onye iseyi ị bụ onye iseyi nwunye ị bụ onye Ubulu-Uku